Dia is Muire daoibh go léir agus fáilte romhaibh go Páirc an Chrócaigh do Ghradaim an Uachtaráin. Anois, is deis é seo chun aitheantas a thabhairt agus buíochas a ghabháil leo siúd atá freagrach as an obair a théann ar aghaidh fud fad na tíre le clubanna a bhuanú, imreoirí a chothú agus an pobal a ghríosadh. Gan iad, ní bheadh an Cumann Lúthchleas Gael ag feidhmiú mar atá i bparóistí agus i mbailte na tíre seo agus níos faide i gcéin. Cloisfimid scéalta na ndaoine seo ar ball, ach le tosach a chur leis an oíche, cuirigí fáilte roimh Uachtarán an Chumann Lúthchleas Gael, Jarlath Burns, agus Elaine Purcell thar cheann AIB.
Dia daoibh gach duine, a dhaoine uaisle, a chairde, is cúis mhór áthais dom fáilte a chur romhaibh uilig go Páirc an Chrócaigh anocht fa choinne bronnadh Ghradaim an Uachtaráin 2026. Nuair a smaoiníonn daoine ar Chumann Lúthchleas Gael, smaoiníonn siad den chuid is mó ar na laochra peile agus iománaíochta a dhéanann gaiscí ar an pháirc imeartha. Ní thabharfaí an deis sin do na laochra sin, áfach, gan na daoine iontacha a bhíonn ag feidhmiú go deonach sa chúlra ar mhaithe leis an Chumann. Cúis mhór áthais dom aitheantas agus ómós a thabhairt do chuid de na daoine iontacha sin anocht. Tá na daoine seo tar éis na blianta a chaitheamh ag cur chun cinn na gcluichí Gaelacha agus gníomhaíochtaí eile de chuid an Chumainn, ar son a bpobail, ar son a gclubanna agus ar son an Chumainn trí chéile. Ambasadóirí iad na daoine seo uilig do na mílte duine a thugann a gcuid ama go fial flaithiúil ar mhaithe leis an Chumann. Ba mhaith liom comhghairdeas ó chroí a dhéanamh le hachan duine a mbeidh gradam á bhronnadh orthu anocht.

such as Ramor GAA and Cavan's Siobhán Brady who is the engine behind the success of this evening and I also thank Cian Murphy for another reason. Déanaim comhghairdeas arís eile leis na buaiteoirí. Thar ceann Chumann Lúthchleas Gael ba mhaith liom míle buíochas a ghabháil libh go léir. Bainigí sult as an oíche.
Go raibh maith agat, a Uachtaráin, agus anois go dtí an gcéad cheann de 11 ghradam a bhronnfar anseo anocht. Ceann de na tréithe tábhachtacha a bhaineann le clann an Chumann Lúthchleas Gael is ea ilchumasacht. and versatility has been very much the name of the game for our first recipient this evening. Ó bheith mar riaraitheoir sa chlub go freastal ar choistí teicneolaíochta faisnéise sa chontae agus go náisiúnta, tá sé ar fad clúdaithe ag an gcéad bhuaiteoir anseo anocht ón nGoirtín i gContae Thír Eoghain, Gerard Bradley.

Gradam Chúige Uladh buaite anocht ag Gerard Bradley. Ó dheas in Uisling agus thosaigh an chéad bhuaiteoir eile amach mar imreoir lena chumann Cloch Dubh

Without the GAA I'd be lost. Tá gradam Chúige Mumhan buaite anocht ag Michael Keane. Anois san lá atá inniu ann, is minic go mbíonn infheistíocht clainne ag cumann, le máthair nó athair ag obair sa chúlra fad atá mac nó iníon ag imirt. Ach is annamh go ndeineann an duine céanna an dá rud ag an am céanna. While still a player with his club and he only a year out of the minor grade, our next recipient also took on the role as club secretary. And the rest, as they say, is history. Ó chumann Naomh Aodán i gContae Ros Comáin, Joe Moore.

Go hiontach ar fad. Bhuel, is iad Gaeil an Deiscirt an t-aon chlub iomána agus camógaíochta i mBaile Átha Luain, ceantar i gContae na hIarmhí le cáil níos fearr air do chúrsaí peile. First as a player, later as an administrator covering multiple roles, our next recipient's passion for his club and the games has remained undimmed over the decades.

Fear a bhuaigh gradam Tacaitheoir na Bliana tráth dá raibh, ansa ar TG4, anocht tá gradam an Uachtaráin buaite ag Kevin Jordan. Anois tá briseadh gairid le tógaint againn anseo tráthnóna. Beimid ar ais arís i bPáirc an Chrócaigh sar i bhfad le bronnadh a dhéanamh ar na gradaim don gcamógaíocht, don liathróid láimhe agus do pheil na mban, mar sin fanaigí linn.

Fáilte ar ais go Páirc an Chrócaigh, áit ina bhfuilimidne ag déanamh ceiliúradh ar na héachtaí agus na gaiscí atá bainte amach acu san atá ag obair chun club agus contae Foirne faoi aois agus sinsear a mhúscailt agus a fhás. Leadership, drive and commitment, just three of the words used to describe our next winner. An chéad ghradam eile do Pheil na mBan ó Chumann Chill Mochuda Na Crócaigh, Ann Marie Kilkenny.

Anois, Craobh na hÉireann a bhuachaint is ea an brionglóid a bhíonn ag aon imreoir óg agus d'éirigh leis an gcéad bhuaiteoir eile é sin a dhéanamh le Tiobraid Árann agus ó shin tá solas á chaitheamh aici ar chúrsaí club agus contae, 'raising the profile of club and county and bringing camogie to new audiences, home and abroad', ó Chumann Droim agus Inse.

This will be the cherry on the top. Ó Thiobraid Árann, tá an Gradam Camógaíochta á bhronnadh anocht ar Geraldine Kinane. Anois, nuair a imríodh Craobh Liathróid Láimhe an Domhain in Ollscoil Luimnigh an bhliain seo caite, bhí páirt nach beag ag an gcéad bhuaiteoir eile leis an dtionscnamh sin a eagrú. But the part handball has played in our next recipient's life goes back decades to his own playing days. Mar chóitseálaí agus mar riarthóir ina dhiaidh san, tá aitheantas á thabhairt inniu don gcéad bhuaiteoir eile ón gCeapach i Luimneach, Dónal Hayes.

Anois tá briseadh eile le tógaint againn ach fillfimid oraibh go luath leis na gradaim deireanacha, ina measc, Gradam Clainne Chuimhneacháin Dermot Earley. Go leor fós le teacht anocht i gcuid a trí de Ghradaim an Uachtaráin, fanaigí linn.

Fáilte ar ais. Ó laethanta a bhunaithe tá nasc tréan idir an Cumann Lúthchleas Gael agus teanga na tíre seo. Agus sa lá atá inniu ann, idir chúrsaí poiblíochta, Comórtas Peile na Gaeltachta, Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha agus tograí eile nach iad, is treise ná riamh an nasc sin.

An cúlra atá agamsa le Cumann Lúthchleas Gael, is dóigh go mb'é an áit ar chuir mé aithne i dtús air nuair a bhí mé ag an meánscoil i gColáiste Mhuire i nGaillimh. D'imir mé don choláiste ansin sna blianta deireanacha agus ansin thosaigh mé ag imirt leis an gcumann seo Naomh Anna Leitir Móir i 1971. D'imir mé peil mionúir leofsan agus bhí mé ag imirt go dtí. timpeall 2000, an bhliain 2000 agus roimhe sin bhí mé ar na coistí síos tríd na blianta agus ag plé le forbairt na páirce anseo agus aon fhorbairt eile a bhí le déanamh. An ról atá agam go baileach anois ná is mé an leas-chisteoir i mbliana ach le cúpla bliain anuas bhí mé mar leas-chathaoirleach agus ansin Ag dul siar roinnt blianta roimhe sin, bhí mé i mo chathaoirleach. Bhí mé lárnach nuair a bhí an cumann ag caint ar áit spóirt nó áiseanna spóirt a chur ar fáil. In 2007 d'oscail an spórtlann anseo in aice liom agus b'in éacht iontach chuig an gcumann. Ar an bpáirc in 1983 nuair a bhuaigh muid Craobh Sóisir an Chontae den chéad uair. Bhí mé mar caiptín ar an bhfoireann agus ansin arís i 1987 nuair a bhuaigh muid Comórtas Peile na Gaeltachta, an t-aon uair a bhuaigh muid an Chraobh Sóisir thuas i mBéal an Mhuirthid. I 1993 nuair a bhí an comórtas ar siúl i Ráth Cairn, d'iarr Pádraig Mac Donnacha cé fáth nach mbeadh sibh in ann Comórtas Peile na Gaeltachta a bheith thiar i Leitir Móir. Dúirt sé, bhuel má tá muid in ann é a reáchtáil i Ráth Cairn, cé fáth nach mbeadh sibhse in ann é a reáchtáil thiar i gceantar na nOileán. 2002, ag teacht chugaibh ó Pháirc a' Mháimín Leitir Móir anseo i gCeantar na nOileán.
Bhí an comórtas againn den chéad uair in 2002 agus ansin chuir muid isteach arís air agus bhí sé againn in 2022. Is rud mór don cheantar é mar tugann sé muintir an cheantair ar fad le chéile ó thaobh lóistín, ó thaobh turasóireachta, ó. agus cuireann sé an ceantar ar an mapa. Ceapaim go bhfuil an Ghaeilge ag tarraingt aird go mór agus freisin ó thaobh na ceantair Gaeltachta le deich mbliana anuas nó dhá bhliain déag anuas sin abair, tá gach ceantar Gaeltachta clúdaithe faoi na ceantair pleanála teanga. agus ar an mbealach sin tá dream ag obair i chuile cheantar atá ag cur an Ghaeilge chun cinn agus tá an Cumann Lúthchleas Gael páirteach ansin. Tá muid ar cheann de na ceantair is láidre ó thaobh na Gaeilge de agus déanann an club iarracht i gcónaí. Ní liomsa an gradam, is ar son an obair a rinne mé do Chumann Peile Naomh Anna an gradam seo.
Ó Chumann Naomh Anna tá Gradam na Gaeilge buaite ag Pádraig Ó Conaola. Is fearr aithne ar an gcéad bhuaiteoir eile mar shárpheileadóir agus mar chraoltóir ach tá a shaol caite aige freisin mar oiliúnóir agus daoine óga á mhúineadh agus á chóitseáil aige As he says himself, the joys of seeing young people blossom through their involvement in sport is reward enough. Laoch Peile Ard Mhacha, Tá Gradam an Uachtaráin á bhronnadh anocht ar Jimmy Smyth. Chair of Ulster Schools and Seamus Woods.

Teachers only do it for a smile on a child's face.
Ó Chumann Chlann na Gael in Ard Mhacha, tá Gradam Oideachais an Uachtaráin á bhronnadh anocht ar Jimmy Smyth. Tuigimid cé chomh tábhachtach is atá an Cumann Lúthchleas Gael dóibh san a théann ar imirce, agus tá clubanna i ngach cúinne den domhan anois. But our next recipient hasn't just helped his adopted club, the Viet Celts in Hanoi to grow, he's brought the club into the local community to help young people through the Blue Dragon Children's Foundation. Ó Dhroimneach ó dhúchas, ach anois i Hanoi, seo Daniel Burke.

Fear a d'eitil isteach ag a sé a chlog maidin inniu anseo go hAerfort Bhleá Cliath, Gradam Idirnáisiúnta an Uachtaráin buaite ag Daniel Burke. Gach bliain, tugtar aitheantas do b'fhéidir an t-aonad is tábhachtaí atá taobh thiar d'aon chumann nó eagraíocht agus sin é an clann. Máthair, athair, mac nó iníon, riarthóir, imreoir nó cóitseálaí, tá coibhneas speisialta idir an clann agus an club and that bond of the GAA as a family focused organisation is well represented here tonight Ó Chill Choirín, Cluain Bheirn i gContae na Gaillimhe, Clann Ward.

It was really enjoyable. I suppose it's probably something personally that I have an interest in, just on the other side of it, getting insight into the ladies and how they perform and the lengths they go to and the dedication of them was was really interesting, yeah, I would have learned a lot.
Agus dia chuir sé áisí cuimhneamh ar bháide eile agus thairis a trasnán Willie Ward a son, éacht bainte amach acu.

Don gcúigiú bliain as a chéile anseo, seaimpíní na Gaillimhe, seaimpíní Chonnachta agus seaimpíní uile-Éireann anseo.
people think of the five in a row as probably we've only just I suppose been at that stage for the last five years but it's probably been building since 2013 which is 12 years ago now

that actually do things well for years and years.
Sea, na tuismitheoirí, Chrissy agus Willie, Louise agus Adrian an chéad glúin eile, Nicola thar lear. Tá gradam Cuimhneacháin Dermot Earley á bhronnadh anocht ar chlann Ward ó Chontae na Gaillimhe.

Oh yes, absolutely. Maith sibh, comhghairdeas. Go raibh maith agat. Bualadh bos mór, a dhaoine uaisle. Anois, leanann Laochra Gael Déardaoin seo chugainn le clann ilchumasach ó Chill Chainnigh, na Breathnaigh. Seo scéal Grace Walsh.

Ok, so sar a bhfágaimid sibh, amárach beimidne i Staid an Phiarsaigh don gcluiche mór iomána idir Ghaillimh agus Corcaigh i mBabhta 2 na sraithe. Dé Domhnaigh cúrsaí peile a bheidh amach romhainn le Dún na nGall agus Ciarraí ag casadh ar a chéile don gcéad uair ó Chluiche Ceannais na hÉireann an t-am so i mBéal Átha Seanaidh. Ina dhiaidh san beidh an Cábhán agus an Mhí againn ó Roinn 2 agus beidh an chéad radharc againn ar iománaithe Luimní agus iad ar chuairt ar Phort Láirge, beo ar an aip nó iarbheo ar an dteilifís. Agus Dé Luain, An Mhí agus Áth Cliath, Ciarraí agus Port Láirge sa tsraith i bpeil na mban. Sin uile mar sin, a dhaoine uaisle, comhghairdeachas libhse go léir a bhain Gradam an Uachtaráin amach anso anocht. Go leanfaidh sibh leis an dea-obair chomh maith.